Thank you so much. Uh, JB ati ndiwe sing'anga. Eya kaya ndine nsing'anga wamkulu kaya. Inu mungandifanizire ndi JB neyo. Mukapita ku YouTube mukapeza trapped in Oman. Ndinathandiza asikana ku Malawi. They were almost 400. So ine ndiwachikulire kaya. Ine ndi wachikulire. Using'anga wanga of course ndine sing'anga. Sing'anga nsaa amachilitsa. Sing'anga ali ngati doctor kaya. Akukuuzani what I am. He's saying the truth. If he's saying it in a bad way, he's saying the truth. The nigga I told him the tr- I told him the truth. You understand? So whatever he can ine ndikamuuza munthu opusa chinthu ndimakhala ndathana naye. So whatever he want to to to say whatever ndimakhala ndathana naye. You get? Yes. Ndine sing'anga kaya. You understand? Who is a singanga? Singanga is like a doctor kaya. Inu, azibambo opeperawa musamawatsatire, akuonongani mitu. You are the youth, amene mukuyeneka mukange understand. You need to understand. You understand? This, this is what I told you kuti it's not anthu onse amene anachoka ku malawi ndikupita ku maiko akunja ali anthu oganiza ndi zitsiru kaya anangosintha malo ovutikira the mentality is still that one of a malawian you get so you have to understand usandisokoneze ndi satana ameneyo you understand usandisokoneze ndi manyi amenewo iyayi ndibwerere ndiyankhule zimene ndabwerera pano choyambirira ndinayiwala congratulations to the Scorchers anthu amenewawa ndithu atichotsa manyazi dziko la malawi every child is an, is an artist you understand it just takes you to support that child to recognize what that child is anthu amene mwakhala mukundipanga folo mbuyo ndakhala ndikumanena azibambo ena mulipo opusa akumalawi mumakonda kuti mukamuona mwana akuvina you go like eh mwana amene izivina kupanga azakhala hule ndi uchitsiru umene uja mwana wina yense amene mwampeza akuvina ngati uli m'bambo oganiza you will know kunena kuti okay kuli school mwana uyuyu we supposed to enroll mwana amene ku school muka when you go around america ana amene ndithudi aku- those ones that are making it in life football uh, women football, basketball, gymnastics, just to mention a little bit. You understand? So every child is an artist. Mukuyenera kunena kuti kungomupanga discover kuti kodi mwanayo chimene amakonda ndi chani mwana uyu talent yake ndi iti then you support mwana ameneyo cha kumakhala ma debate drama kumakhala chani ana amene aja asupporteni that's what you have to do but kwambiri olo when you can go kumaiko anzathu awo amamenya football la liga this and that yo mukaone ujeni ndani uyu mumasapota not messi the other one ni ndani wakakatalika Ronaldo mukamuone from a poor background

ndipo sikuti the game stops here you guys you're going to the world cup you understand so ambiri mukuona ngati poti aluza game ya zana ija ndiye kuti asikanawa 2027 ku world cup sakupita they are going with power can you speak with power

So we have to support those girls. Come 2027, they're going to World Cup. And every Malawian should understand kunena kuti God is in Malawi. Now, I want kwa munthu wina aliyense ozindikira because many are called but the chosen are few. Kwa munthu wina aliyense amene amauziwa moyo ndipo ozindikira the way in I understand because in I know life eh, in I'm one of the chosen one. You understand? Yes. That's why you have that documentary. Hmm? BBC people coming to America all the way from the United Kingdom kuzandiyang'ana ineyo. You get Do you understand? I'm not your mate. Okay, let us continue. Ndi pamene mudziwe kunena kuti scorches atika pamapu and we have to celebrate them.

Ndani mwa ife a Malawi, inuyo a dpp, inuyo a utm, inuyo a mcp, ndani pakati pathu amene amamuletsa nzake kuti iwe ndi wa mcp usasapote scorchers? Iwe ndi wa chakuti chakuti usasapote scorchers? Who? Panalibe. So when we come to spiritually, you have to understand kunena kuti anthu awiri samalandidwa nyama. You get? anthu awiri samalandidwa nyama if malawians can understand that this time is for work and work together without saying oh ndi wa dpp oh ndife olamula eh ndife this and that eh ndife ndi olamula but nobody is above the law that's malawi's country everyone has to understand kuti dzikoli tikuyeneka tigwire ntchito limodzi that is why i am here i call upon escom Why? Escom munthawi ya achina Chakwera. If you can notice munthawi ya former government, the hijackers of Tonse Alliance, kunalibe vuto la magesi. Kunalibe vuto la magesi. It's only somebody who is just a hater. who don't understand what's really happening even in mudziko lake chitsiru and especially in ndi zitsiru za bambo azibambo amene amakonda zimenezo magesi sanali vuto lalikulu kwambiri mu nthawi yawo now iwowa being kuti ali ku opposition that does not stop them by helping the people that are in government kuti athandizane kuti kodi magesi samavuta nthawi imeneyi chifukwa cha chani amapanga chani because malawiyo ndi mmodzi do you understand malawiyo ndi mmodzi now they have to work together in time when

You understand? That's why you see. Let me tell you, ESCOM zimene ziku what ESCOM zimene zikuchitika panopo is every Malawian is affected. You know why? In many groceries, in many uh, uh, um, mafisheries, muli mafiriji 20 times a day magesi kumathima. Muzidziwa kunena kuti zathima mma- mu firiji muja anthu amene ajawo they still sell zinthu ngati zimene zija. when they still sell zinthu ngati zimene zija what happens zimakapangano affect well being ya anthu when it's affecting well being ya anthu afuna athamangire ku zipatala zimene zili za government mzipatala muja mulibe mankhwala did you see can you hear what i'm saying

so ma businesses ambiri akuonongeka and one thing you have to know people have negligences even in ma business mwawo they will not clean up those things ndikukataya zikhala kuti zazivundira and zidakali momwe muja when those things zazivundira zidakali momwe muja people will be using it people will be coming even to buy escom vuto lawo makamaka ndi chani kuti magesi azi- azithima ka 20 pasiku hmm? ka 20 pasiku kasim james ati bwanji so nanga mukupita kuti asisi ndili pompa wina wake apa wandifunsa ati kunena kuti kodi ndine wokwatiwa what do you think what do you think ine ndinakwatiwa ndi kumbuyo komwe yes from 2004 up to now count it yeah mrs so nakwatiwa ndi kumbuyo komwe with a gentleman that understand life beautiful rich man with positive vibes you get yes eyetu you understand nakwatirana ndi melanini ku melanini you hear me say so yes inu nanu inu andani inu a- a- aujeni aoscar tatiyeni timseka ijesus even jesus want people that help themselves

God helps the people that put everything into action. God helps the people that help themselves. You understand? By now, people, you pay bills, you do what? Escom, you see kuti ikupangirani subtract. akadula magesi ama- aka- a- magesi amene akuthima chonchi akupasanibeni mabilu and inuyo the negligence even in you people simumawerengera kunena kuti kodi ndiye kuti pamenepapa zikukhala bwanji how is this working kuti akandipase bill yonseyi after kunena kuti magesi mwina pamwezi paja athima kaya ndikangati thats even kubaso kwa mtundu wina that is even kubaso kumene koko kwa mtundu wina

koma its the responsibility of inuyo anthu its not about jesus jesus is okay jesus is good where he is jesus did what he did and off he went you understand so tiyeni zina zitimusiye mulungu pambali because even anthu okuba omwewo even anthu olakwa omwewo amatchula za, za, za jesus yemweyo koma akamatchula amakhala kuti akupita kukalimbikirabe kuba kuja and they get away with it why can't anthu a normal do the same why can't anthu a normal do the same because you malawians you have to learn to flow with the topic don't bring too much topics here bring the topic i'm flowing with it panopo i'm talking about magesi amene akuthimathima amene atapangisa infection yoti anthu akhale ndi zimatenda chifukwa anthu amabizinesi sikuti mabizinesi aja magesi akathima 20 times zaola zitaya akugulisanibeni Can we flow to that topic? Can we can we do that topic? Hmm? That other topic uyo wanduza apo kuna kuti muti ndani uyo uyo wothawa nkhondo ku Mozambique-yo akunena kunena kuti chani ndine sing'anga sindakuyankha kuti ndine sing'anga kumene because ine ndimachirisa mukabweresa sing'anga what does sing'anga represent sing'anga amakhala ngati kuti ndi dokotala mukapita kwa sing'anga you look for mankhwala asing'anga akatithandize mwalephera kuchipatala

Cause kunena kuti nsing'anga nsing'anga is part of in black medicine amakhala munthu ochilisa. Ndiye ine ndine munthu mmodzi ochilisa. If you want to understand when you bring your problem to me, I don't just leave you. I make sure kuti you are going to get help by fire by force. Number one evidence that you have is that video ya documentary Trapped in Oman Part 2 ku YouTube. When you go, you find it. It's got 1.6 million views. Yes. So that you should know and go and watch it. That's why you're gonna understand kuti ine ndimadana ndi anthu ochita zoyipa. Ine ndimadana ndi anthu ofuna kuti amphwanyire munthu ufulu. Ine ndimadana ndi dziwa chakazi bambo ambiri mwina mungati munabwera pano ndakhala ndiku mukanena pano kuti hule ndimakutukwanani hule munandigonapo ine. munandivulapo because last time ine i remember only kuvulira mamuna mmodzi amene ali mamuna wanga i only remember kuvulira ineyo mamuna wanga wakuchibwana kwanga amene ndikukulisana naye kuzafika siku la lero ndi amene ali entitled kuti atheka kundinena hule chifukwa uhulewo ndimakauchita kwa iyeyo ndithu koma enanu mphamvu mmazitenga kuti kuti mundinene hule so that's where you even give the name kuti uyu amalalata uyu amatukwana no, no, no, no, no, no. chilungamo chimakhala ngati kunena kuti ndi choopsa kaya munthu autukwana kaya kumeneka you understand so you uh, how many of you amene mwina muli pa page panga mumandipanga follow amene mwaonera video ya counsel alexius kamangila today

I've dealt with many youngsters uh, kundende uko tatulusa anthu ambiri kundende uku kujeni ku kwa uh, bail bond imene ali kundende kuja amakhala pa ujeni pa, pa remand kuti atuluke alibe abale awo kulibe munthu wawo woti akalombolere ndalama timakatulusa kumene kuja you understand when you want to understand these things you have to know malawi constitution you by knowing malawi constitution that does not make you kuti ungakamuimirire munthu pa court ngati lawyer no you just trying to know it but only if now you know you want to become a lawyer ndi pamene umakapanga no training and you go to school to get education ngati lawyer alex uzikamangire when you get that education that's where you find yourself kuti you will understand kuti oh, my job is to bring justice ndifukwa chake mukumona alex uzikamangire uja ali chonchija that is the meaning of being educated anointed chosen appointed

koma chifukwa chonena kunena kuti nkhani iyi kukhuza anthu a- aku escom sikuchotsera anthu amene ali adindo athu kuyambira president ndi kabineti yake yonse kunena kuti excuse me kunena kuti kodi chikuvuta ndi chani anthu ena adapita aja magesi sankavuta mmene akupangira pano excuse me because they are ali ku chani ku excuse me ali ku what we call uh, ali ku opposition this should teach us kunena kuti anthu amene ali ku opposition sikuti ali ku opposition kuti you, they cannot be accepted ma, ma opinions awo or kufuna kuthandiza kwawo kuti athandize chochitika kodi what can be done to stop kuti magesi asamati inu koma 2026 magesi azithimabe 20 kasate pasiku and mulipo ambiri oyankhula motudzula iweyo ukuyankhula bwanji uli kudziko lakunja iweyo chimene osatileka bwanji iweyo ukhale chete mukhale chete and you must shut up because you don't know ntchito zimene ndikugwira olo sumukudziwa antchito amene ndili nawo sumukuziwa chifukwa inuyo ndi anthu amene mmafuna kuti chilichonse muzichibweresa ku public we don't bring everything ku public do you understand magesi kuthima kwa magesi akutipanganso even affect ifeyo amene tili ndi maofesi athu ku dziko la malawiro tikupereka misonkho ku dziko la malawiro do you understand tili ndi antchito amene tikulipira mu dziko limenelo ntchito zathu zikukanika kuyenda bwino mu dziko limenelo lo so you must shut up when Anthu ngati ifeyo tikamayankhula you must close your mouth ee uli kunja uli kunja so kukhala kunja ndiye mukuona ngati kukhala kunja nthawi imene ndinkapanga nkhani za ku Oman 1 year 5 months ndinali m'Malawi mupite mukaonere documentary ndinali ku Malawi mukamayankhula zimenezo don't come and put that useless comment on here pa- pano pa page panopo muzipita kwa zisiru zomwezo uko kutali ndikumene muzikaika makoment opusawo but in this page ndakuwuzani kale you want to have something for you to see kuti oo social media has power it's not about you being in malawi mupite ku youtube mukaone trapped in oman part 2 1.6 million viewers that's when you will understand kunena kuti use your mic properly

You will see. Inu enanu kodi simumabwera pape. Hey, kaleji kakokoso kopanda anthu. For me, it's not about how many people you are here. For me, it's about my work. Because the work that I've done, kuyangana ndi iweyo munthu amene uli ndi million followers kaya uli ndi anthu 500 followers. You are under my feet kaya you are rubbish, you are nothing. Because at the end of the day, you got nothing internationally being recognized. I have a certificate, honored certificate.

eyetu ka ndiye mulungu azabweranso ngati msing'anga mwadziwa sing'anga osazambacha eyetu ka so god will come in different ways you need to pay attention you need to pay attention pa zinthu zimene mukupanga you need to pay attention anthu amene mumapita kwa mtu kwana alex uzikamangila because you don't understand how god is gonna come in your neighborhood you don't understand who god how god is gonna

palibe kulibe pali nobody can break me kulibeko kulibe olo utakhala ndi 1 million followers olo mwakuti you cannot break me or ku- to come here kumaseka kuti ehe timafolowa take timeneto find me ku bbc world abwererenso yoya bbc world azakusake then I will, I will respect you

ku with a bbc world you, you just don't understand you know i think god sees the heart chifukwa munakakhala anthu enanu i think facebook yonse inaka- inaka- inakapwetekeka sure ndithu because of the things that i have experienced after that documentary the honor you know the respect that i received you know i was gonna be sending the videos here for you to just make feel the heat

when you stand to understand now that okay who is god you will understand that koma i think ineyo i should also support alexis kamangila by standing up standing up and use my mic properly i think that's why pido uja looks like that crazy and helping the uh, uh, cancer alexis kamangila because why do you know why because god is a god of justice there's no justice in malawi that's why we are like this if you can go ku news za dziko la malawi mukayang'ane mukaona kunena kuti akuti 57 57 point something ya mayouth akufuna kutuluka mdziko la malawi these are the very same youth amene amabwera kumatukwana mu comment section muno mukhale chete ife we are okay bola tikudya bola mukudya koma magesi akutima daily basis bola mukudya koma nothing is working mu dziko mwanu koma mufuna kudya so what is making you to leave the nation 70, 54, 57 point uh, 4.7 of you as youth where are you going law breakers mufuna muzipita kuti because you said everything is okay why do you want to leave the country those are the questions you have to ask yourself ndinkana ine ndikubwera pano because am one of the people amenenso zandipanga affect kwambiri chifukwa ntchito zathu sizikuyenda A- antchito a- okay let me not say um, a lot escom opposition anthu kabineti imene takuyika na ntchito ya dziko la Malawi inu a ntchito ya dziko la Malawi a Peter wa Mutharika inu a Jane Ansah ndinu anthu awiri amene tikudziwa by constitution Ndinu a President ndipo ndinu a Vice President amene ndithu muli ku mpando kwathu, amene ndithu munaima ndikugwira Baibulo nkulumbira ku inauguration kunena kuti muzathandiza a Malawi. Ine ndi Mmalawi mmodzi amene ndimalipira msonkho ndipo ndikuchita zinthu zanga. Ndikufuna kumvesesa kuti kodi vuto la magesi chikuvuta ndi chani? Ngati chikuvuta kodi bwanji osathandizana ndi achina Chakwera amene ali ku opposition of course because tonsefe ndife Amalawi nthawi yogwira ntchito kulibe kuti uyo ndi waku opposition uyo ndi wakuti nthawi yawo magesi sankavuta amatani that's what we want to hear we are tired kaya ndi nthawi yogwira ntchito iyi put your things together the whole parliament mukutani what is happening kuma nyumba kwanu mwina you might have electricity but the nation at large is affected kuthima kwa magesi this involves escom this involves our leaders this involves the cabinet for you people who come in comment section even kumanena muli hey iweyo kodi Jane Ansah angakuyankhe pano shut up Jane Ansah is a prominent lawyer who understand how media works, who understand kunena kuti social media has power. Ndinkana ndikuwuzani kuti maku- maku- maansala ngati amenewo kuti okha nkuzayankha panopo chifukwa ndingokublokani ndikuti mupite kwa ansete anzanu osadziwa moyo kuti ndi otani. Do you understand? Mukabwera pano eh kodi awawa amayiwa amangokalipa bwanji iwe uona ngati ndisakalipe anthu oti osakuchita zoyenereka amene ali kusogolo kwanga anthu amene owo ndiziti ndi anthu amene akundithandiza pamene ndikuchita kuona kuti anthuwo sakundithandiza mmaganiza bwanji ine kuganiza mobwerera mbuyo mmaganizira kuti eh?

Panopo is the responsibility of Malawian men to understand kunena kuti it's time to work together. The way Scorchers has brought all Malawians together. Every Malawian kunalibe kuti you wasapange support ndine ndiwa wa DPP, you wasapange support ndiwa wa UTM, you wasapange all Malawians have been quiet and in looking around media. Every Malawian was celebrating. You understand? It's only the dead walking zombies, foolish people who maybe was not celebrating what those girls did. That is the, that, that's the talent. What those girls did is that's the talent. kuti akafike pamene paja ndikukagwesa nigeria yosagweseka ndikukagwesa zambia ndi talent imene ili mwa iwo aja and we can't stop that their talent we cannot stop them chifukwa chonena kunena kuti magesi akuthima we cannot stop them ine pali ine pano i cannot hold my child is uh, my child to go and study what he want to study because mwina ndilibe ndalama i have to find a means or kungongola kumene mwana wangu uja apita apita kuma studies that's a wise parent do you understand so right now it is time for kuyambira apita apita apresident ama- ama- amalimbikisa kunena kuti ayi ndithu tikuyenereka ndithu amene amene you know the speech amene mapanga follow i don't have to repeat chifukwa even if I follow kukubwerezerani inuyo amalawi

So if all Malawians, we can support one another and say, guys, let us fight against Kuba kumene kutili nako nzi- nziko. Kuba tower, Kuba tower, Kuba tower. The way we are doing with sc- Ujeni scorchers asikana athuwa. The blessed, the blessed women. Eh? Kuba tower, Kuba tower, Kuba tower, Kuba tower. You think Kuba kosuku tower? Kuba kokuta. But we have to understand kuti it's a process. It will be a process mmene amakhalira mwana uja chifukwa chonena kuti kubako kunadzika from a long time. Now whatever is happening Escom adindo amene ndithu tidakusankhani anthu otigwirira ntchito dziko la Malawi ino anthu ogwira ntchito dziko la Malawi amene munalumbira kuti muzaseva Amalawi Amalawi magesi alibe Amalawi akuvutika Amalawi iwo sangavomereze kuvutika kwawo if iwo osamakuona bola akudya chimanga akudya ufa basi zoti magesi mmene akuthimamu mabizinesi a anthu akuvunda anthu aja sazichosa mu freezer amati ndiluza amakagulisabe which is very dangerous komanso kuti excuse me atheka kutengapo matenda ndithu mzipatala mwathu mulibe mankhwala kulibeko mankhwala kuzipatala kumeneko there was a day i was on a call with uh, one of the team members of pino international organization Mnyamata anatigwera ndithu phu anagwa phu I tried to share that story koma ineyo I'm not a story I'm not, I'm not a storyteller zimandivuta kwambiri you understand mpakana munthuyo anapita kwawo koma chifukwa choti mankhwala ku chipatala kudalibe mankhwala ku chipatala kunalibe do you understand so tikunena kuti a escom dziko la malawi whatever is going on Tikukupemphani kuti mukatopa kuona kuti zikukuvutani, there is no harm in you putting your resignation letter. Anthu amene akuonongesa kunkati kuti zinthu zisayende, report them, let them get out of Malawi offices. Everything that is concerning Malawians, you need to be in front of protecting it a escom mukaona kunena kunena kuti ayi apapa sipanayende bwino hold everyone accountable achoke ife tikufuna chimene tikufuna anthu inuyo do the right thing kuzafika 2026 malawi kumakhalabe othimathima magesi mitu ikugwira ntchito basi mukamapita uko nkumatamika inu god lord almighty have mercy Escom, it's your responsibility to do the right thing for Malawians. Achina Peter Muthalika, Jane Ansah, by constitution we are the people amene tikuziwa kuti munalumbira ndipo muli kusogolo kwathu. You need to help Malawians. For sure, you have to. Mukhale ndi siku lopambana. Bye now.